tamvetserani eksodo chapter 14 vesi yake ndi namba 13 mose analankhula ndi ana a israeli nanena kuti musaope musachite mantha koma chilimikani ndipo limbani mtima penyani chipulumutso cha yehova pakuti chayandikira tamvetserani mose ankayankhula izi nthawi imene ana a israeli anali ali kulira mu njira mwa igupto ana a israeli amati akacheuka mbuyo n'kuyang'ana kumbuyo kwawo kumene iwo achoka, amawaona adani awo ali pa magaleta akuwathamangitsa, pamene iwo amayenda wapansi, nathawa wapansi, komanso ali ndi njala, ali beya, ali wotopa. Koma akayang'ana kumbuyo amaona adani amphamvu, adani okhuta, adani amene ali osamba komanso akwera pa magaleta akuwathamangitsa pa mahosi. Mvetserani, ana a Isiraeli akayang'ana kutsogolo kwawo amaonanso kuti kuli nyanja, Kotero anayamba kulira namfunsa Mose kuti, Kodi umatitulutsa kuti tidzafere m'chipululu muno? Kunali kwabwino tikanamangoagwirira ntchito anthu awa kusiyana n'kuti tiferemo ayi mu m'chipululu muno, tibayidwebayidwe ndi tinyongedwe kuti ifeyo tisakhale ndi moyo. Ndiye Mose anawawuza kuti, Musaope, chirimikani ndipo limbani mtima, penyani chipulumutso cha Yehova, pakuti Aigupto mukuwaona lerowa simudzawaonanso. Tamvetserani, ndimafuna ndikukumbutseni, ndimafuna ndikulimbikitseni kuti musaope nyengo ina iliyonse imene ili yovuta pa moyo wanu. Musaope. musadere nkhawa musataye mtima koma penyani chipulumutso chimene yehova mulungu wanu akukuchitirani pakuti nyengo zimene inuyo muli nkukumana nazo simudzazionanso mvetserani aiguputo akuyimira nyengo zosiyanasiyana mvetserani mukakuyang- mukacheuka mbuyo kuyang'ana mavuto anu mmaona ngati mwathana nawo koma mukacheuka mbuyo mukuonabe kuti adakakutsatirani komanso chipambano kutsogolo kwanu simukuchiona aiguputo amene ankaona mbuyo ana a israeli ndi lero lino inuyo mumati mukacheuka kumbuyo nkuyang'ana kumbuyo kwanu Mumaonabe kuti nyengo zikakhala zidakalibe zowawa, nyengo zikadalibe zo- zosautsa pa moyo wanu, komanso mukayang'ana kutsogolo kwanu mukuona kuti kulibenso chipambano, kulibenso chiyembekezo, palibenso pamene inuyo muli nkudalira kuti apapa ndikangoima apa zitheka, mulibe m'bale amene angakugwireni dzanja, angakudzutseni. Koma tamvetserani, ndimafuna ndikulimbikitseni. kunena kuti mudikirire chipulumutso cha Yehova. Aigupto amene mukuwaona lerowa pa moyo wanu simudzawaonanso. Nyanja ina iliyonse imene ili kutsogolo kwanu, mvetserani ndi maso anu mmene inuyo mukuwaonera mavuto anu, momwemonso ndi mmene mudzaonere ali nkutha panyanja pamenepo. Monga mmene ana a Israyeli ankawaonera ndi maso awo ana a Aigupto akuwatsatira, momwemonso anawaona Aigupto aja ali nkumira m'madzi akuyandama pa nyanja yofiira ija. mvetserani inunso momwemo mmene mukuwaonera mavuto anu momwemo mmene mukuwaonera nyengo zanu zili zolimba momwemonso maso anu adzachitira umboni mulungu atakumenyerani nkhondo ndimati ndikukumbutseni kunena kuti musaope chilimikani penyani chipulumutso chanu chili pafupi pakuti mavuto amene muli nkuwaona lero simudzawaonanso mwakhala osautsidwa moyo wa banja mavuto amene muli nkuwaona lero m'banja lamene simudzaonanso mwakhala odwaladwala mnyengo yanu yonse pa banja lanu ena kumene kuti matenda amene wanda akumtundu kumachita odziwa zonena kuti matenda awawa akadwala kwathu munthu samachira ndimati ndikukumbutseni kunena kuti nthenda ina iliyonse imene ili nkuyenda pa moyo wanu imene ili yakumtundu mukapenya chipulumutso pa mtanda wa yesu simudzayionanso pakuti yesu khristu akhala akumenyerani nkhondo. Ndimati ndikukumbutseni, ndimati ndikulimbikitseni kuti limbani mtima ndipo penyani kwa Yehova chipulumutso chimene akumenyereni nkhondo. Aigupto ena aliwonse amene ali kutsogolo kwanu ndi kumbuyo kwanu simudzawaonanso, pakuti Mulungu ali nanu. Mulungu ali nafe ndipo adzatimenyera nkhondo ife tili chete. Eksodo chapter 14 vesi yake ndi ya namba 13 mpaka na 14.